barika an fa ye barika bɛɛ lajɛlen barika n ka abonné aw bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn bɛ k'u abonné mun b'a la ka video lajɛ mun bɛ ka video partager an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ne b'a fɔ aw ma assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu aw balimakɛ na aw denkɛ o de ye Abubakari Sidiki ka bɔ Mali la Bamakɔ commune 3 an sigiyɔrɔ bɛnnen don Kati Sirakɔrɔ ma n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛn o fɛn b'a la ka video lajɛ mun b'a la k'o abonné an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na donc an balimakɛ dɔ bɔra Ivoire dugukolo kan a bɔra Kɔdiwari jamana kan a sera an fɛ yan bi alihamudulila an b'an balimakɛ fo an bɛ Ivoirien bɛɛ fo a tɔgɔ la sabu an kanubaga caman a bɛ Ivoire dugukolo kan vraiment an tɛ aw sara sɔrɔ walahi Ivoirien hakɛ min bɛ ne wele don o don n'an bɛ baara k'u ye hakɛ foyi t'a la an balimakɛ bɔra Ivoire ka na bi alihamudulila donc an bɛ sira di an balimakɛ ma a b'a tɔgɔ o ni a nakun ye min ye a k'i da don a la teliyala a k'a ɲɛfɔ abɔnenw bɛɛ lajɛlen ɲɛna mun b'a la ka wideyo paritaze mun bɛ ko abɔne an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan tɛ foli min na inshallah an balimakɛ bisimila kuma b'i bolo A salamale ko n karamɔgɔ ne tɔgɔ ye sedu kulubali kulubali kulubali a ne na ko n kun ye bonyamasegin de ye ka d da kan ne ye sagajigi jɛma baara de k'i fɛ
jɛman n'o ye barawuti baara ye n'o ye barawuti baara ye awɔ paseke ne ye kɔrɔn boli ka kilebin boli ka don somaw kan ka don moriw kan ne ma ɲɛ ye bon ne y'i ka wideyo de lajɛ YouTube kan ne donna mori bɛɛ kan a sugu bɛɛ ne ma ɲɛ sɔrɔ ne y'i ka wideyo ye YouTube kan YouTube kan a bon donc ne y'i wele awɔ aa n ko tiɲɛ na ne kamana gannen don ne dɔnko bɛɛ banna sa kosɛbɛ aa n ko ne yɛrɛ dalen t'a ko la aa n'i ko ne ma kɔni e bɛ sagajigi jɛman baara kɛ kosɛbɛ awɔ sagajigi jɛman ye waa tan ani duuru awɔ waa tan ni duuru awɔ an bɛ sagajigi jɛman san bamakɔ yan waa tan ni duuru i ko n ma ten awɔ awɔ ko dɔw bɛ fɛngɛ don i ye kaliwa don i ye kaliwa la mun bɛ don kaliwa la awɔ wa tan bɛ di olu ma wa tan bɛ di olu ma kosɛbɛ ne ko n ko tiɲɛna karamɔgɔ tɛ ne bolo n ko paseke ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min cogoya foyi tɛ ne bolo hali ne dabalo ka gɛlɛn n ma kosɛbɛ sabu e tun ma da ko la voilà i ko n ma ko n ka n débrouiller sa k'a bɛ ɲɛnabɔ i ye courage don n na kosɛbɛ n ye n débrouiller n ye wa mugan ani duuru ɲini kosɛbɛ Aa n y'o ci i ma i ka baara in kɛ n ye a ye ko cɛ k'i tɛ sara minɛ mɔgɔ la ko ne ye ko ten i y'a fɔ i y'a fɔ n ye tan ne kariyara sa ne ye baara kɛ o cogo la ala y'a kɛ baara ɲɛna ne bolo
ne de ko n bɛna bonya masegin k'i ye n ko i sara tɛ dɛ n ko kɔni bɛna bonya masegin k'i ye ne kɔni ne ye waa kɛmɛ sɔrɔ ko n bɛna o d'i ma
n k'i k'o minɛ n ko nin t'i sara ye dɛ

sabu adamaden an kɛlen bɛ ka kala turu dɔnniya min kan donc a tɛ ɲɛ fo an k'o wilibali di adamadenw ma sɛfin nafolo baara kɔni an b'o kɛ mɔgɔ ye donc sɛfin nafolo i yɛrɛ si hakɛ sɛ o de bɛ san n'a sɔrɔ i san bi naani o san kɛmɛ o san bi seegin o san bi saba o san mugan o mais san mugan ka jigin o kɔfɛ baara tɛ kɛ olu ye mais k'a ta san mugan na ka yɛlɛn fo san ani kɛra san kɛmɛ de donc an bɛ sɛfin nafolo baara kɛ bari sabu n terikɛ dɔ de bɛ yen o de y'a kuma fɔ n ye sabu sɛfin nafolo in baara an b'o kɛ mɔgɔ ye waa bi wɔɔrɔ Awɔ. ale baara ma nɔgɔ an b'o baara kɛ mɔgɔ ye waa bi wɔɔrɔ sabu an kelen t'o baara kɛ mɔgɔ min bɛ don o baara la a ka ca kosɛbɛ waa bi wɔɔrɔ de bɛ di o baara sara la mais i yɛrɛ si hakɛ siyɛ an b'o de san i y'a faamu o tɛ waa bi wɔɔrɔ la dɛ n y'a faamu donc o de kama barakutu baara min filɛ i ko k'i nana kɛ an y'o k'i ye ko ɲana o ɲɛna kojugu sabu barakutu ye min ye sabu an ka dalu tɛ an ka dalu tɛ dɛ sabu dalu in bɛ mɔgɔ min bolo n bɛna n da don dɔ la k'o ɲɛfɔ aw ye masa solomana kelen kelen n'ale ka jinɛ wajini ifiritu ye barakutu dalu o de tun bɛ masa Solomana bolo i y'a mɛn ko barakutu jinɛ nafolo dalu de don sabu caman bɛ yen u tɛ jinɛw dɔn jinɛw amula halamafurudu bɛ yen lama kana jagadaw bɛ yen hamu jinɛw bɛ yen walahi jinɛw bɛ yen sabu i k'a dɔn k'a fɔ ko masa Solomana jinɛ tun bɛ masa Solomana bolo n'o ye wajini ifiritu ye jinɛw bɛ fa wuli adamaden na o de kun bɛ masa solomana bolo o ye jinɛ kamalenw ye mun filɛ mun y'a ba sigi ka ba ɲɛ bɛ ba dingɛ mun na nin ye jinɛw de y'a nin ba dingɛ ninnu sigi i y'a faamu wajini ifiritu de y'a sigi wa o kɔfɛ i k'a dɔn barakutu tun bɛ mɔgɔ kelen min bolo tuguni o ye wa o de ye sedina aliyu ye karamallahu wajha sedina aliyu ni zulfakar tigi de kun don sedina aliyu ale y'a mas ale ni waritini samarusu kɛlɛla don min na kɔlɔnba kɔnɔ n'o ye jinɛw ka peredan de tun ye mali tun ye waritini samarusu ye sedina ali n'a kɛlɛla kɔlɔnba kɔnɔ sedina ali kɛlen ka se sɔrɔ waritini samarusu kan samarusu sɔrɔla ka dalu min tun bɛ n'o ye tun ye barakutu dalu min tun bɛ waritini samarusu bolo a y'o fara sedina ali ta kan ko sedina ali filɛ nin ye a y'a fɔ sedina ali ye k'ale bɛna tuubi bi ka don silamɛya la k'ale tun t'a dɔn abada ko adamaden bɛna se ka jigin ni kɔlɔnba in kɔnɔ ka se k'ale tuubi cogoya la ko mɛ n'i y'a ye ale bɛna da sedina ali la walahi ka tugu sedina ali kɔ ko fɛrɛma sedina ali sera ka jigin ni kɔlɔn in kɔnɔ yan ka kɔn ala kira ɲɛ kira o kira bɛ yen ni min jiginna kɔlɔn in kɔnɔ kira o kira bɛ yen n'a y'a ka mɔgɔ bila ka na k'u kana olu kɛlɛ ko walahi n'olu sera kɔlɔn na olu bɛ yeelen ko mɛ n'i y'a ye sedina ali sera ka se kɔlɔn in na ko walahi ko kana siga ko barakutu bɛ sedina ali bolo ko barakutu ye fila ye ko jinɛw ta bɛ yen adamadenw ta bɛ yen ko n'i y'a ye adamaden bɛ sa silamɛ caman bɛ yen u bɛ sa ka taa jahanama kɔnɔ ko walahi k'o gɛlɛya sababu don ko sabu ni sɛgɛn ka na adamaden na i fa bi ban i la i ba bi ban i la i balimaw bɛɛ bi ban i la du kɔnɔ kuma ɲɛnama ti f'i ɲɛna bɛɛ b'a f'i ma k'i ye dangaden hali ala ma taa i teriw bɛɛ bi ban i la bɛɛ b'a f'i ma k'i ye dangaden k'e kunna ka go k'i ti dala fiyewu ko ni dalu min filɛ a kɛra haminako dɔ de b'i la furuko dɔ de b'i la denko de b'i la garisigɛko de b'i la e mago bɛ nafolo la ka nafolofin sɔrɔ walahi n kalila ala ka kuranɛ bonya na bilahi ko ni dalu min filɛ n'o ye barakutu ye ale baara bɛ kɛ ni jinɛ sagajigi jɛman de ye jinɛ sagajigi jɛman a kaluwaw bɛ yen a wurudiw bɛ yen an kɔni b'a baara kɛ mɔgɔ ye sabu a baara bɛ kɛ ni sagajigi jɛman ye n balimakɛ n balimamuso n'a sɔrɔla e mɔgɔ min bɛ yen k'i ka baara ye feere de ye papiye ko dɔ de b'i la dipulɔmu caman b'i bolo i dɛsɛ bɛ ka baara sɔrɔ i mana don ko o ko la a daminɛ ka di laban t'a la e ni mɔgɔ de ti bɛn tɛgɛ bɛ damanda de la e ka baara sanu feere o e ka baara ye jaman baara de ye o e ka baara e b'a fɛ k'i halala du de jɔ ou bien e b'a fɛ k'i halala mobili de sɔrɔ ou bien e b'a fɛ ka muso dɔ de furu muso in bannen don i la a ka a ko k'a ye ba ka taafe de siri a la ni kuranɛ cɛ n'an ye barakutu baara k'i ye n kalila ala ka kuranɛ bonya na bilahi ala b'o muso kelen bi to tobi i ka du kɔnɔ bilahi a ka teli fɛn min fɛ o ye nafolo ko de ye n'a sɔrɔ e mɔgɔ min bɛ k'e mago bɛ nafolofin de la ka nafolo sɔrɔ bɛɛ k'i tɔgɔ fɔ ka tɔgɔ sɔrɔ n'a sɔrɔla e mago bɛ tɔgɔ ni dawula de la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ an bɛ nin baara kɛ barakutu baara n kalila ala ka kuranɛ bonya na ala bɛ tɔgɔ ni dawula d'i ma o nafolobatigi kelenya e bɛ kɛ o ye i b'o nafolo sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i tɛ sa abada ni ala m'e fara nafolobatigiw kan n kalila ala ka kuranɛ bonya sabu o de la karamɔgɔ bandiw cayara trompeur cayara karamɔgɔ perepara kanfɔlaw cayara dɔw bɛ yen u ma siran ala ɲɛ k'u sigi k'a fɔ k'u bɛ adamaden furakɛ ni telefɔni dɔw ma siran ala ɲɛ k'u sigi k'a fɔ ko jinɛ de b'u bolo k'u bɛ se ka adamaden mago ɲa ni jinɛw ye ka nkalon tigɛ ka jinɛ moriyaw kɛ ka portefeuille lankolonw dilan ka mɔgɔw gosi ka daga lankolonw dilan ka yira mɔgɔw la k'a fɔ k'u bɛ ji wari de bɔ nin daga in kɔnɔ k'a sɔrɔ a bɛɛ ye nkalon ye n kalila ala ka kuranɛ bonya na sabu maa o maa bɛ k'i bɛ mɔgɔw tɔrɔmpe i fa filanw n'i ba filanw mun wulila ka taa sɛgɛn kɛ tiriki tɔrɔkɔ la ka wari ɲini k'u bɛna u fa n'u baw ta ka bɔ nɔgɔ la e ma siran ala ɲɛ k'i sigi k'e b'olu wari u ka wari minɛ k'a dun nkalon kan k'u mago ma ɲɛ n kalila Ala ka kuranɛ bonya na a jurumu falen tɛ kelen ye i n'a fɔ i n'i ba bɛ jɛ hali kaaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula maa o maa bɛ mɔgɔw tɔrɔmpe k'u ka wari minɛ k'a dun nkalon kan a jurumu falen tɛ kelen ye i n'a fɔ i n'i ba bɛ jɛ hali kaaba kɔnɔ siɲɛ bi wolonwula ni wolonwula o de la an bɛ barakutu baara kɛ aw ye a kɛra diɲɛ hami fɛn o fɛn n kalila Ala ka kuranɛ bonya na bilahi n'an y'a baara k'i ye n'i ma jɔyɔrɔ n'i ma n wele k'a fɔ ala k'i ta tiɲɛ ni kuranɛ cɛ o de la an b'a baara kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ n'i mago b'a baara la i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la a ye kaye ni biki ta an bɛ baara kɛ mɔgɔ ye n'o ye barakutu baara ye n'i mago b'a la an k'a baara k'i ye walasa e bɛ se ka bɔ sɛgɛn ni kamanagan bolo cogo min na e bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na i bɛ n wele n ka telefɔni nimɔrɔ la n'o ye zéro zéro deux cent vingt-trois ssantiurusantiurusanti sanfɛ susantisu ssantiina srourte sanfɛ ssantiurusanti ni ala sɔnna ma an bɛna wari in kɔntɛ aw yɛrɛ bɛn ɲɛna aw ye fara an ka wari in kɔntɛ an balimakɛ bɔra i fa a nana ko an ye barakutu baara k'a ye k'a ɲana donc sabu an tɛ sara minɛ mɔgɔ la ale baara in na an tɛ sara minɛ mɔgɔ la o baara in na donc a kɔni nana bonya d'an ma n'o ye waa kɛmɛ donc an bɛna a kɔntɛ aw yɛrɛ ka fara kan an bɛɛ ka jɛ k'a kɔntɛ ɲɔgɔn fɛ sabu aw aw ni ne an bɛɛ ka jɛ k'a kɔnte ɲɔgɔn fɛ minnu ko sera an somɔgɔw ɲɛna u tɛ ci sama bon inshallah an ka jɛ an k'a kɔnte ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna inshallah kameraman ni kamera jɔ la ka ɲɛ voilà i b'a ka i b'an bɛɛ filime ɲɔgɔn fɛ wa voilà kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonfila seegin kɔnɔntɔn tan tan ni kelen tan ni fila tan ni saba tan ni naani tan ni duuru tan ni wɔɔrɔ tan ni wolonfila tan ni seegin tan ni kɔnɔntɔn mugan mugan ni kelen mugan fila mugan saba mugan naani mugan duuru mugan wɔɔrɔ mugan wolonfila mugan wolonfila mugan seegin mugan kɔnɔntɔn bi saba bi saba ni kelen bi saba ni fila bi saba ni saba bi saba ni naani bi saba ni duuru bi saba ni wɔɔrɔ bi saba ni wɔɔrɔ bi saba ni wolonfila bi saba ni seegin bi saba ni kɔnɔntɔn bi naani bi naani kelen bi naani fila bi naani saba bi naani naani bi naani duuru bi naani wɔɔrɔ bi naani wolonfila bi naani wolonfila bi naani seegin bi naani kɔnɔntɔn bi duuru waa fila fila bi duuru o ye joli balimakɛ n balimamuso e min filɛ ka wideyo lajɛ o ye waa kɛmɛ an balimakɛ ka bɔ ivoire a nana bonya nin na sabu an ka ciya tɛ an ka dɔnniya tɛ karamɔgɔ caman bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan n'o ye an ka karamɔgɔ cɛkɔrɔbaw ye vraiment an b'u fo dan tɛ foli min na vraiment i bɛ filime kɛ ka ɲɛ inshallah nin min filɛ nin ye n'an balimakɛ nana n'a ye walahi o de kama mɔgɔ caman bɛ yen olu b'an wele an bɛ barakutu baara k'u ye barakutu baara sabu an bɛ barakutu baara de k'u ye i k'a dɔn k'a fɔ ko barakutu baara min filɛ nin ye sabu karamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ barakutu dɔn karamɔgɔ caman bɛ yen u tɛ barakutu dɔn barakutu min filɛ jinɛ nafolo dalu de don jinɛ nafolo dalu ni kuranɛ cɛ an bɛ barakutu baara kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ don kaliwa la waa tan bɛ di olu ma an bɛ sagajigi jɛman san bamakɔ waa tan ni duuru i y'a faamu n balimakɛ n balimamuso an bɛ sagajigi jɛman san bamakɔ waa tan ni duuru o kɔfɛ sara kɔni tɛ ne ni aw cɛ an balimakɛ filɛ an tɛ sara minɛ mɔgɔ la mais ale nana bonya kan ye n'o ye waa kɛmɛ inshallah a ko k'a mago bɛ sɛfin nafolo baara la an bɛn'o kɛ a ye sɛfin nafolo si hakɛ siyɛ an b'o de san o kɔfɛ an b'o baara kɛ mɔgɔ ye waa bi wɔɔrɔ sabu an kelen t'o baara kɛ mɔgɔ min b'o baara kɛ a ka ca ni ala sɔnna ma donc bɛɛ ka abonné bɛɛ ka video partager video nata ni ala sɔnna ma an bɛna kuma yiriw kan an balimaw n'an sinjiw bɛɛ ka to video lajɛli la video nata an bɛna kuma yiri kan yiri min bɛ adamaden furakɛ yiri min bɛ adamaden ka siri ni dabali wuli ka bɔ i kan an bɛna kuma o yiri kan inshallah ni ala ni kira ka jɛn an bɛna kuma nsaban kan nsaban mago ɲa yɔrɔ o ni zana mago ɲa yɔrɔ o ni zɛrɛnjɛ jatigifaga yiri mago ɲa yɔrɔ o ni nsana mago ɲa yɔrɔ an bɛna kuma ninnu kan video nata la inshallah assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh shukran assalamu alaikum